ekenekwa gị nna anyị ee ụbọchị ọma biko gwa nọrọ n'eze aha gị na ndị na-ege anyị ntị mụnwa bụ nze ukwu ọdụmobi nke isii na Iduu Eri Kingdom n'ọlụ nke n'usoro oyibo Mụ ji ọkwa Director of Culture, Tradition and Tourism in entire Iduu Eri Kingdom. Ebe ị nọ n'ụbọchị a bụ na Iduu Eri Kingdom, eh, Obu Gad. na Aguleri Enugwu Aguleri na ebe e nwere oche eze nke Eri si na ya wee pụọ ọ ka dịkwa lukwa kịta em na nọ dịka o si wee dị onye anyị na ya nọ na ya bụ ihe ngosi bụ onye na-afụ maka ihe gbasatara em omenala e, njirimara ndị na ndị na-aga njem n'ebe dị iche iche ihe nchọpụta ọ bụ onye isi ya ka anyị na ya nọ n'oge biko ee weta ntị gị ọ dị nnukwu ihe dị mkpa anyị ga-amụta na ya bụ ọnọdụ anyị ga-anọ n'ụbọchị tata sonyere anyị ee anyị ga-agbapị ọsọ nna anyị ekenekwa gị anyị kenekwa gị ọzọ anyị chọrọ ka i nyere anyị aka n'obele otu ihe na nke ọzọ nke mbụ ajụjụ anyị nke mbụ bụ anyị chọrọ ka ị kọtara anyị akụkọ gbasara Eri ee otu o si wee gbarata wee bịarute n'Enugwu Aguleri nakwa ọ bụrụ na e nwee ndị ya na ha yi wee bịa ọ bụkwa na ndị anwa e nwee ebe ha nọgasị a sị ka ị kọtụrụ anyị akụkọ gbasara ya bụ nwoke anyị ji eme ọnụ bụ Eri gaa n'ihu ekelere njere nna anyị na-asị gị nnọọ daalụ ee na mbido m na-ekwu onye m bụ mụnwa bụ ọdụmobi nke isii na Iduu Eri Kingdom mụ ji ọkwa n'asụsụ bekee Director of Culture, Tradition and tourism in entire Iduu land. Ndewo. Ajụjụ gị mara mma nke ukwuu. Nwoke a na-akpọ Eri bụ nwa nke ise Gad. Gad bụ nwa nke ịsaa Jekọb onye a na-akpọ Izrel. ebe anyị nọ taa bụ Enugu Aguleri Enugu Aguleri bụ ebe ukpo eze Eri dị eze Eri bụ onye nọ taa bụ onye a na-akpọ His Majesty Eze Dr. Chukwuemeka Eri eze ndị Igbo eze ọra nke ọgụ na ili n'enọ eze aka ji ọfọ igbo n'ọnụ bekee the present occupant on eri throne ndewo ee eri bụ nwa nke ise gad gad nwa nke isaa jacob a na-akpọ israel ebe anyị nọ bụ ukpo be nna anyị akụkọ gbasara eri riri nne mana o si na nke onye chọrọ ebe ọ bụ na nke a ka ị chọrọ anyị ga-akọwara gị ọfụma mgbe agụụ bidoro na obodo na ana mba ụwa ọ bụrụ sọsọ ebe nni dị bụ obodo a na-akpọ ijipt ụmụ nke jekọb nara n'obodo ijipt maka agụụ ma tupu agụụ ahụ abịa o nwere ovu n'ime nwa ya e lesịrị ndị ahụ ha ncha nara ebe ahụ ma ọnọdụ nke eri pụrụ iche maka na eri bụ ihe unu bụ oyibo na-akpọ a seer ọ nọdụzia na ijipt fụ ka ọnọdụ va ga-adị n'oge na-abịa n'iru ya na nwanne ya a na-akpọ arodi na areli wee pụọ wee naghachite azụ na be nna ha mgbe ha na-anata ọ bụrọ ezi va si jee maka va si enu jee mana ha na-anata na si mmiri wee kwụsị n'ebe a na-akpọ agbanabo ezu na ọmambala the confluence between ezu and ọmambala river ha wee kwụsị ebe ahụ wee mee ebe obibi wee bie ebe ahụ wee si ebe ahụ wee gbagote ebe anyị nọ taa bụ obu gad tupu ụmụnne atọ ahụ agbasa ha lụrụ obu a na-akpọ obu gad obi bụ ụnọ na-ejikọ ụmụnne gad bụ nna fa va alụrọ ya obu eri va alụrọ ya obu arodi va alụrọ ya obu areli ha lụrụ ya obu gad va wee gbasaa eri bụ onye chịba bizila ebe ahụ ya bụ ebe anyị nọ taa ee ebe ha gbasalị rili nne ri nne maka na i luo n'obodo a na-akpọ Ghana ị ga-enweta ndị a na-akpọ azụta na amara m ka mejisi ya a na-akpọ ashanti ije obodo dị iche iche ha na ya mana ka anyị kwuo maka anyị ụlọ nwaanyị eri na onwe ya mụrụ ụmụ nwoke ise na ofu nwaanyị diọkpala ya bụ onye a na-akpọ agụlụ eri agụlụ eri ihe ọ meanịrị na hebrew language bụ eri namesake ọ pụtara na hebrew language agụlụ tọrọ ata eri ata migrated north and found igala bido n'obodo a na-akpọ ogurugu today na enugu steeti wee luo na makurdi bụ onye na-achị maka ya bụ ata nwa nke ịtọ eri ọba migrated west and found benin or yoruba bido n'obodo a na-akpọ agbọ wee luo n'ijebu igbo bụ onye nwe ọba eri the third son the fourth son bụ onye a na-akpọ igbo ọ bụ ihe ịtụnanya na igbo enwerọ nwa nwoke nwa nke ise wee bụrụ onye a na-akpọ menri menri migrated north east ya mụrụ ndị a na-akpọ jukuns idoma and tivs mana ihe nke menri ji pụkịchala iche karịa ụmụnne ya ndị ọzọ bụ na ụmụ ya mmadụ ise nọ n'obodo anị igbo diọkpala menri bụ onye a na-akpọ ọkpụ ọkpụ dị n'ime ifite aguleri today ọkpụ tọrọ nwanne ya nwoke nọ n'ọka nke mere na ha dị ise i si n'ọkpụ ị baa be ndị nke a pụta enugwu agidi pụta enugwu ukwu the last born of menri bụ onye a na-akpọ agụ ukwu nke a na-akpọ nri taa ya bụ ọdụdụ nwa menri eem biko ajụjụ m wee bụrụ ọ pụtara na em Jacob before tutu ha gaba ya bụ Ijipt na ọ bụ ebe a ka ha si malite njem gaba Ijipt ee na mbido anyị chebu na anyị si ebe ahụ mana ihe nchọpụta nke ndị ọcha ma ndị oyibo na-akpọ archaeological findings na-akọwa na ọ ha si ebe a wee pụọ ihe anyị ji kwubezie ya otu ahụ bụ na anyị maara na ndị a na-akpọ Israel na ndị Igbo bụ ofu mmadụ ka ha bụ ọ bụrọ ndị Israel ndị a na-enwu ọcha taa ị bịa n'ala Igbo e nwere ihe onye oyibo na-akpọ combination of color ndị Igbo a na-adịrị oji o nwere ụdị kọlọ ha na-enwe ya na ọcha ee ihe nchọpụta gosiri na ọ bụ ebe a ka anyị na ha bi tupu enwe jebe ije na nnatazi anyị bụ ndị nọ n'ebe ahụ ma ha nwa debela ebe ọzọ ihe nchọpụta gosiri nne bụ na nkwa ahụ nna anyị bụ Chukwu Okike Abịama kwere zuru oke na ndị Igbo ihe niile o kwuru na ọ bụ ebe nnweta anyị zuru oke n'ala Igbo anyị gabakwuru na ihe gbasara history of ụmụ Israel nke a na-akpọ Bible maka na bido na Genesis wee luo na Malakai bụ history nke ndị Israel anyị wee gụọ ya ọ bụ na history nke ndị Igbo ọ bụ na ihe ngosi niile na ihe nnweta niile nke e kwuru na a ga-enweta bụ ụmụ nke Izrel na o nwerọ nke fọlụ Igbo na ngwụcha anyị nukwuru kwuru na Baịbụl ebe a sị na a troop shall override Gad were Gad gwurie egwu mana ngwụcha na Gad ga-abịa chawapụ dịka anyanwụ n'ebe anyị nọ taa anyị bụ ndị Igbo bụla ya na ndị yoruba na ndị awụsa na ndị ọzọ ji igbo egwuli egwu ma anyị nwere ntụkwasị obi na nkwa nna anyị bụ chukwu okike abịama kwelụ anyị na ngwụcha igbo anyị aghaghị ịcha dịka chukwu jikere nke mere na anyị kwetara ihe sị na anyị kwetara bụ na ihe niile e dere na baịbụl o nwerọ onye igbo na-enweghị ya ọ sọsọ ndị igbo bụ traịb na-eme a mụọ nwa nwoke na mbọsị mkpụrụ ụbọchị asaa ka e ji agụ nwa ahụ afa ma e bee ya ugwu sọ ndị Igbo bụ onye na-eme nwoke nwụọ nwunye agba mkpe ọ bụrụ nwaanyị nwụrụ di agba mkpe ọtụtụ ihe dị iche iche ọ bụ nsogbu na ndị ọcha abịalị wụọlịa ndị Igbo rinne anyị gụbazi ụbọchị n'usoro nke ndị ọcha maka na ọ bụ mkpụrụ ụbọchị anọ na-eme izu ụka n'ọnụ Igbo izu isaa na-eme ọnwa n'ọnụ Igbo ọnwa iri na ịtọ na-eme arọ n'ọnụ Igbo ndị a niile abụgoro ndị e tufuru maka usoro nke ndị ọcha ndewo otu ihe ọzọ anyị chọrọ ka anyị chọpụta Em, ị kpọgasịrị ụmụ niile Eri mụrụ m wee sị ka m jụọ ma ọ ka ịkọwara anyị ka anyị chọpụta ka anyị ghọta kamgbe ụmụ eri niile a gacha mba dị iche iche je- gacha mba jee biri enwe enwego ka ha si bịarute n'obi a n'ịkwanye ugwu n'obi a enwelugo ihe ngosi si n'obi a ha ji wee pụ kedu ihe ihe ịrịba ama ga-egosipụta ụmụ ndị dị otu a dịka ụmụ eri dalụ ndewo ajụjụ gị amaka ee eziokwu na-ekpuchiri ya akwa ndị be anyị sị na amalị ka ọkụ ebe na adị ekechi ya n'akwa ebe ihe kwụsara mmụ nke uche bụ ndị izizi mbụ na nke chịrị naijiria bụ ndị a na-akpọ pọtugiz ị bụrụ nwa afọ igbo akọzili gị ị ga-anụ na e nwere agha a na-akpọ agha ọba n'idu obodo ị nọ bụ idu eri kingdom ọba bụ the second third son of Eri mgbe ndị ọcha ndị a na-akpọ pọtugiz chịrị naijiria mbụ batara ihe izizi e merebe bụ ka ha bata n'obi a nke ha na-enwerọ ike ha wee kwado agha yuzo ụmụnne anyị bụ ọba nke anyị kọnkalụra site n'enyemaka nwa eri a na-akpọ onoja nwa eri a na-akpọ onoja onoja nwa eri nke ahụ mechie pọtugiz enwerọzi ike ịchịnwu naijiria ha wee chọta ndị a na-akpọ briten ndị briten bata wee yuzo ihe unu bụ oyibo na-akpọ divide and rule maka na mgbe ha bịara ya ebe a n'obi ebe a anabatarọ ha maka ihe obu a jirọ nabata ha bụ na ọkpa ha dị n'ime ihe nke a na-akpọ unu na-akpọ akpụkpọ ụkwụ nke anyị jụrụ ajụ na anya ha na-egbu zegezege maka ihi ya obu ajụla gbanwe iwu nweta atụmatụ nke oyibo na-akpọ divide and rule wee kretibezi ọtọnọmi dị iche iche n'ala Igbo wee divide ya igbo idu kewe obodo idu ụzọ ịtọ e nwezie idu ime idu ife n'obodo idu Benin nọdụzi iche Igala nọdụ iche Igbo nọdụ iche n'aka ọba nke Benin nwụla tupu nwa ya wee chie ka ọ kwesịrị na ọ bụ na a ga-ewe ọba of Benin naba n'obi a obodo a na-akpọ Aguleri na ọnụ ebe a na-akpọ ugwu ogodo ihe a na-akpọ ya bụ ugwu igbodo ha nọ ebe a four days mkpụrụ ụbọchị anọ izu ụka na ọnụ Igbo ha nazịa enwe ọba ọdịnihu mana ọ kwụsịgo obodo a na-akpọ Oreri ama nwe eze Nri ma ọ bụ na ha bịara n'obodo Aguleri na ebe anyị nọ nọnye mkpụrụ ụbọchị ile na ebe ha na ha nwe eze na Oreri kịta ndị Oreri na-azọzi eze azọ ma ha ga-abịazi ndị nke ka abịa ka fọrọ mana anyị na-atụzi anya ma onye akwụsịkwu na-aka abịa bụ ụmụnne anyị ndị a na-akpọ Agụkwu ndị a na-akpọ ndị Nri onye chichara nni kịta nwụrụ nni bụ igwe Onyeso Nri Enwelanị nke ịbọ gbara ebe a mụ na gị na mbụ nọ na February 8 1988 ihe o ji naa bụ February 11 1988 enye Ududu eze nye ikike nje chi Agụkwu nke gosili na ọ ka nwere ndị na-abịa Agụkwu kwụsịzịa nsị gị na ọ kwụsịgo maka na ndị ụmụnne anyị ndị Ịda ka ha si emezi bụ ndị Ata Igala bụ ha chichazie ha bịazie ebe a bụ eme ihe oyibo na-akpọ confirmation ọ bụ na onye nke chili kịta onye nke chili kịta the present Ata of Igala eluterozi ebe a mana onye nke chichalụ tupu o chie anyị na ya na mbụ n'okpu a mụnwa na-ekwu okwu ka e zijelu n'obi ya nje nọ mkpụrụ ụbọchị anọ na Ịda jee gụọla ya do's and don'ts ọkwa taa nke gosiri na oyibo ka na-agba mbọ oriri nne imebi ihe niile anyị nwere mana anyị tụkwasị obi anyị na echiche anyị niile nọ n'ebe Chukwu Okike Abịama nọ na nkwa o kwere nna anyị bụ Gad ndewo Ah, Igbo ọma na-ege ntị ekenekwa m unu na ya bụ okwu na-ahapụta dịka anyị si nebe anya nke bụ eziokwu bụ na eziokwu anaghị ekpuchi ya aka Hmm? na anyị agbago nkịtị na mma mana ya bụ akụkọ eru Igbo ntị ka anyị wee mata mana otu ihe bụ ihe na-egbagwoju anya kedu ihe nwere ike ịkpalite ee dịka ya bụ akụkọ si aga na n'ihu akwụkwọ ka anyị na-anụ ka ndị Igala na-etizi na-ekwu okwu na ndị Igbo si Igala pụta kedu ihe nwere ike ịkpalite ụdị okwu ọ bụ na Ata bụ nwa Eri Ee, ihe nwere ike ịkpalite nni bụ na diọkpala adịghị ọrụ ị nwere ike unu dị mmadụ iri nna mụrụ onye bịara n'ime unu nwee akụ na ụba abụrụ nke ọdụdụ ọ naba mmebe mkpọtụ enwere ya mara ụnụ mma eji ihe ịma atụ wee mara ụnụ obodo a na-akpọ Ihiala dị for years o nwe nwatakịrị kpatara ego na late 90s a na-akpọ ya eze ego Ihiala ọ bụ na ị bụrụ onye Ihiala a jụọ eze ha nwanne eze ego na Ihiala so Ihiala bụzila onye nwe ebe eze ego nke ịbụọ bụ na anyị totele kwudo onye a na-akpọ Emeka Louis Ojukwu Louis Ojukwu nwekichara West Africa ego ọ bụ na ị bụrụ onye Nnewi a sị na ndị be Ojukwu na Nnewi so Nnewi bụzi ndị be Ojukwu ma Nnewi dịla ọkpụtọrọkpụ tupu Nnewi e, Ojukwu abịa nke mesịla kịta bụ na ọ bụ na ị bụ onye Nnewi a sị gị ha ndị be Ekene Dili Chukwu ha na Nnewi ihe kpatara anyị ji kwuo okwu ahụ na ọ bụ onye egwuregwu ka a na-amakịsịrị Igala n'Igbo bụ ofu nne na ofu nna ee akụkọ mmeti ezi n'igbo ka o nwee mmezi okwu ahụ nke ikpeazụ pụtara dịka m sị gị na diọkpala Eri bụ Agụlụ tọọ Ata bụ Igala Ata tọọ Ọba bụ Benin wee gbadaga jee Idu Benin wee tọọ Igbo Igbo wee tọọ Menri mụrụ Juku si Idoma na Tiv mgbe ndị a pụsịchara ndị ọ fọrọ n'ebe a bụ Agụlụ Eri Igbo Eri na Adamgbo ofu nwanyị ụmụnne n'atọ a wee nọdụzia ụmụnne ndị ọzọ arụpụta nwoke nna ba bụ Eri gọzili Igbo n'ụzọ pụrụ iche karịcha ụmụnne ndị ọzọ maka na ịdị na-eri ya ṅụrụ nwa nwoke o wee sị ya na ọ bụ afa gị ụmụnne gị ga-eji na-aza ọkpụtọrọkpụ ya ka anyị ji aza ndị Igbo ya ka anyị ji aza ndị Igbo onye Igala ma na nya n'Igbo bụ ofu nne na ofu nna onye Benin ma na nya n'Igbo bụ ofu nne na ofu nna onye Juku ma na Igbo bụ nya na ofu nne na ofu nna mana ngozi ahụ ka pụrụ iche tie taa na ọ sọsọ Igbo bụ mba na-eme obodo ọbụla ha lulu e nwee development and obodo ọbụla igbo na-adịrọ na mba ụwa si ebe ahụ pụọ na obodo a ada emepe emepe so igbo na-emepe obodo ọ bụ ngozi nna ya bụ Eri nyere ya. Ndewo. Eh, anyị kene gị na ọmarịcha azịza gị ndị a Em, ọzọ dị ka ibe ya bụ enwere ihe a ga-eme wee mee ka obodo ndị a bụ ụmụnne ụmụ eri enwere aka enwere ike itinye maọbụ enwere ike ime ka ha mata na na ha niile bụ ụmụ eri nọkọtakwa ọnụ dịka ụmụnne ọzọ n'agbanyeghị ihe ndị mere na mbụ ee ihe chukwu na-eme ji aka eme ọ bụ ọ bụ na ị watchị bụ na mgbe a nụrụ ọgụ Biafra mgbe a nụrụ ọgụ Biafra na mba ụwa niile jụrụ Biafra ma ndị Israel nabatara Biafra mee ka ha si mee ee ụmụ nke Eri comprised about 16 states in Nigeria today. ọ bụrọ mmadụ na-egosi mmadụ ike mmadụ ọ bụ ị je-eji aka gị gosi ike gị mgbe a nụchara ọgụ biafra ụmụnne anyị bi na rivers state chenjila aha ha sị na ha abụrọzi ndị igbo ndị a na-akpọ ụmụ okoro bụzili rumuokoro ndị a na-akpọ ụmụ igbo bụzili rumuigbo ndị a na-akpọ ụmụ ọkpụ bụzili rumuọkpụ ọ bụrọ anya ọ bụrọ mmadụ ya-akọ mma ọ bụ anya o- ntị oke ya-akọrọ oke anya na-achọrọ mmadụ maka anyị ma na ha ebubu ihe ụmara ibu igbo dị alọ anyị ama achọ mmadụ ka ọ nata ọ bụ onye jebe ajọ ije ebe o jere mmiri tụgharịa n'ọnụ ọ nata mma akọlọ ga-akọ je metụta ya mgbe a nụrụ ọgụ biafra ụmụnne anyị ndị Benue ọ bụ ha bụ ndị fight ndị Igbo taa ọ bụ ha bụ ndị na-ata afụfụ ya nke mere na ọ bụ na ha maara na ihe a ga-eme na ha ama ekwe ọ bụ na ha mebiri be ha so na anyị ga-agba nkịtị na-ene chukwu anya onye mebie ka ọ kwụọ ya igbo bụ onye chọọ nnata ọ nata onye na-achọrọ nnata ya nọdụ na anya oke ja-akọlọ sikwa achọ ka anyị ka anyị na-edugasị ya n'ọtụtụ ihe ndị a eji wee dozie obi obu gad em kọkwala ihe ọ pụtagasị na ya ee anyị kenekwa gị biko anyị chọrọ ka anyị bido na mm, okay abido na nzu abido na nzu kọwara anyị nke a bụ oke ihe njisi ka anyị bido na nzu bụ na ndị igbo na-asị na a na-arapụrọ isi aka wee na-agba ụlịọ ọ ka o mere nzu bụ ihe onyinye nke pụrụ iche na-adị n'ime anyị ị na-egwute na apịtị mana aja ma ụlọ adị emetụ ya n'arụ nzu bụ ihe oyibo na-akpọ ya bụ purity and na ndị igbo ji emeli ihe rinne ọ bụ nzu ọjị na ose ọjị nke oyibo na-akpọ alligator pepper pepe ka ndị Igbo ji ekpe ekpele a kaa nzu okilikili n'ana ihe ọ pụtara bụ na ebe ahụ adịgo ihe oyibo na-akpọ holy ọ dịgo asọ ọnwa bụ na o nwere ihe anyị na-eme na-akabe nzu n'elu nzu bụ ịdị ọcha itozu oke n'ime ala ka e na-egwute ya ọ bụrụ nke akpụrụ akpụ nke a bụ nke dị ka chi si kee ya nke a anyị ejirọ ya ekpe ekpere n'ihe ngosi ka anyị ji eme nke a bụ na nwoke maọbụ nwaanyị kpụrụ ya nwere ozi ọ na-ezi ọ bụrụ nzu akpụ akpụ ma nzu nke ndị Igbo ji emeli ife bụ nke dị ka e si gwute ya n'ala ị nwere ose ọjị wee jụcha anya arụ ihe ọbụla ị na-ekwu ọ dị ka i si kwuo anyị si ebe a pụọ nke bụ ihe oyibo na-akpọ onyx stone onyx stone nye adịba m. ọ bụ star of Eri n'arụ ya onyx stone ahụ bụ na ebe ọ dị bụ na Agbanabo Ezu na ọmabala ebe eri na ụmụnne ya doro ụgbọ nwee gbagote okay i ruo n'ebe ahụ a lụlụ ya ọ dị ka step nke ndị oyibo na-akpọ step bụ ihe eji alụ alịgo ụlọ elu anyị debere maka iji ike akọ maka na anyị hefụla akụkọ eji maka akọ na akwụkwọ nsọ nke a na-akpọ Bible bụ history nke ndị igbo anyị si ebe a pụta nke a bụ mma ọna mma ọna bụ ihe ọ pụtara bụ ichizu oke ihe ọ pụtara bụ ichizu oke ọ bụ na ị nọdụ n'ala Igbo echichi na-abịa site n'usoro n'usoro mgbe ị ga-eji buru ihe a n'aka ihe ọ pụta bụ na i chizugo oke i nee anya n'azụ ya fụ na o nwere oyele na-atọ oyele na-atọ a nwere ihe ọ na-egosi na be anyị ndị Igbo bụ ndị maara Chukwu tupu ụka bịa Chukwu nke anyị nwere bụ God the Father

daalụ E- e, ya bụ mma ọ na kedu ebe o si pụta kedu ndị kedu ndị nwe ya onwe kedu ndị chọpụta nwere nchọpụta ya Mm, akụkọ mba ụwa sị na civilization bidoro n'afrịka mana maka na ihi na ijipt nọ na mpụta ha sị na ọ n'ijipt mana kịta na o dogo nwoke na nwaanyị anya na civilization bidoro na ana Igbo ọ ya ekwe m kọlụ gị na mbido baịbụl na ava a na-akpọ adam bụ ọnụ Igbo i je n'akwụkwọ a na-akpọ English na ava a na-akpọ create bụ ọnụ Igbo maka na ị kpọ create ị sụa n'ọnụ Igbo ihe ọ bụ bụ kee ọ bụrụ ọnụ Igbo otu a ka asụsụ dị iche iche tiechere isi n'Igbo nwaanyị mbụ na nwoke mbụ bụ Adam and Eve aha ahụ a gụchara bụ ọnụ Igbo nwa izizi ha mụtara bụ Cain and Abel ka bụcha ọnụ Igbo wee sị onye nwere nke o ji eweta e ji agbagha nke m ya kwuo na ihe ndị a bụ na Igbo ka o bidoro ma n'ihi na anyị anọrọ na nso na ebe ndị na-ede akwụkwọ nọ na anyị jụrụ oyibo nya ka anyị ka na-ata ahụhụ ya till taa ihe m ji sị gị na ọ nya ka anyị ka na-ata ahụhụ ya till taa bụ na mgbe ndị briten batara naijiria ha mara na igbo nwere amamihe ana ha enwere ike iwere igbo ha ewere awụsa tụkwasị anyị n'elu ya ka anyị nọ n'elu taa and onye ọbụla bụ onye igbo maara na e debe onye igbo debe onye awụsa na 3 days onye igbo agata aka maka iri ya a na-ede akwụkwọ na-edekwesị ma anyị ma na mmepe na nghọta na ihe niile bido n'ana Igbo ụmụ Igbo ndị e lelu n'oru obodo ndị ọcha pụrụli ya n'ebe a na-akpọ Igbo landing na Georgia na obodo Amerịka ha sị na ha ama abụ oru ma nnaba na mpụrụ oru ha ewee kwewe ukwe baga na mmiri na-asị na orumiri Ọmambala bu anyị bịa na orumiri Ọmambala ga-ebu anyị naa taa ọ bụgolo akụkọ na Kentucky ndewo ee anyị anyị ama akọchala gị akụkọ niile taa mana anyị ga-akọrọ gị nwa obele ihe eh, like nke a kịta ị kọla ya maka ee eh, ihe anọ nne bụ osisi ndị Igbo na-akpọ ubili ubili ihe ubili a ji nọdụ bụ na nwanne Aguleri hmm. bata nwa nke bụ na ebe obi o si pụọ over 4,000 years ago or 5,000 years ago bụ sọ ihe matara ebe ahụ dị ọkụtọ dị ochie bụ ubila mgbe ọkụ gbara ebe ahụ ka a nụsịrị ọgụ naijiria biafra mgbe a nụsịrị ọgụ biafra ka anyị jere wee mụta ubila wee debe iji na-akọ akụkọ ọ bụ na o nwere ihe na ka enene e wee kwuo na ihe a dị arọ dị otu a ya ka anyị ji debe ya. ihe a bụ ihe mapụtara n'ugbo nke ata nwa nke ịbọ ere maka ya bụ ubila adịla bee onye na-ene anya na-emetụ aka bụ nna anyị bụ Eri mgbe ọ na-ekoro gosi anyị onwe ya ka a kpụrụ ya ndị mmadụ na-afụ ya na nlọ ọ na-ezi ozi e wee kpụọ nya n'ụdị ya debezie nya tupu ọ pụta ife ihe mere Eri mpụta ife bụ ọbịbịa dịka m kwuru na mbụ na after ka a kọchara akụkọ biafra na naijiria na ndị Israel nọ ime research na Igbo na-achọ relationship va na ndị Igbo obodo izi va bu ụzọ je na Igbo bụ obodo a na-akpọ Enugu na ọ nya arụpụla arụ si Enugu naba Owerri si Owerri nata Ọnịcha si Ọnịcha nata Ọka wee si Ọka jebezie Agukwu Nri o wee ruo na 1999 ha nọrọzi Agukwu emekata ive n'obodo Agukwu wee sị Agukwu na ihe niile unu na-eme dabara kedu afa unu ha sị na ha bụ Nri adịrọ n'ihe ha na-achọ e wee sị unu esi ebee ha wee sị na ha si obodo a na-akpọ Aguleri n'abalị ahụ ka wa kwanyere ijebe ndị Agukwu wee buru wee bata obodo a izizi ha nabatara ebe e dere Obuga Obuga ha sị na elugo ebe ha chọrọ n'ofu ihe pụrụ ebe a si anyị tinye bi ozili Obuga e nwere ihe ngosi the relationship between Israel and the Igbos today nke mere na agha nke a lụrụ mbọsị a bụ ndị Israel na Palestine na obodo izi a gbara egbe na obodo Israel bụ obodo nke Eri i je n'ihe ngosi egwu ya na Eri community bụ ebe izi a gbara egbe mana anyị nwere ihe ngosi na i je na Bible the Bible book of Joshua 23 elozogo m the exact chapter mana ihe nchọpụta ya bụ the altar of witness Ị fụ na ụmụ nke Gad lụrụ altar of witness at the east of river Jordan wee kwuo na ha na-ana ebe tere aka maka ihe na ụmụ Israel jide na anyịwa na ha niile abụrụ ụmụnne na ha na-anaghachi ama ebe nna ha kwere na nkwa and ebe ha dị tupu apụta ebe a so ihe mere akụ ka nta ogologo bụ ihe nsọpụ dị n'ime ndewo daalụ e nwekwa ọzọ anyị fụ n'ọnụ nna anyị Eri kọwara anyị maka star ee ihe anyị na-eme nne bụ ndị Israel na-akpọ ya maọbụ ndị ọzọ na-eje ụka na-akpọ ya star of David mba ihe ọ bụ bụ star of Eri star nwa bụ nya duru nna anyị bụ Eri nya ka nna anyị bụ Eri ji aga ije wee luo nwa kwụsị nya na-edukwa ọtụtụ ndị Igbo taa na Obu Gad nwa ka star of Eri dị ọkpụtọrọkpụ ọ da-apụ ebe a eje n'akụkọ a na-eme anyị na-aka aka anyị na-enweta ihe nkọwa anyị na baịbụl a sị na mgbe a mụrụ jizọs na e nwere three wise men bịakwasịrị jizọs Eri Arodi and Areli asị m na i je n'akwụkwọ nke nsọ baịbụl ị nụ na mgbe a mụrụ jizọs na o nwere mmadụ ịtọ bịakwasịrị three wise men bịakwasịrị jizọs nyeli onyinye Eri Arodi and Areli now ọ bụrụ na ị nee anya star bụ star of Eri a nwa ọ nya na-edu onye ọbụla bụ onye Igbo taa onye nwe e bụ nna anyị bụ Eri ihe ọbụla anyị see nye anyị na-etinye Eri n'ime ya iji gosi nke anyị na anyị nwe e mgbe anyị zụchara avịa trade by barter wee zụọ avịa i weta m were o wee luo mgbe e ji bupụtebe cowrie eh, eh, maọbụ ihe ndị ọzọ so dị o wee luo mgbe e ji bupụtebe mbeche n'igwe ka ọ bụrụ ego ihe izizi e bu ụzọ mee bụ star of Eri mgbe aka Igbo na-achị mgbamgba niile ọ bụrụ na i kwudoro nna gị jụọ ese maka akụkọ kọpọ nke mbụ na mbụ ndị Igbo ji zụọ avịa ndị nwe e bụ Igbo and onye nwe e bụ Eri ya bụ star of Eri anyị nwe e ọ dị n'obi a ọ da-apụ apụ maka na a wọligo anyị rinne ihe niile anyị nwere anyị ji bụrụ ndị Igbo nọ na archive n'England mana sọsọ ozi ya na mbụ ka anyị nwere gbalụ igbo yalị gbalụ ụwa yalị na-enwere ka ịpụ apụ n'opi ndewo daalụ achọrọ ka i were ohere a nyetụrụ ụmụ igbo aka maka na anyị ejego mba chọpụta na ọtụtụ ebe ndị igbo bu ndị igbo dịka i si kọwasị ka ndị igbo si gasịa mba na ha bụ ndị igbo nọ ebe ha nọ wee na-agọnarịzi onwe ha na ha abụhọzịkwọ igbo na-ekweta na aha dị iche iche a sị ka i were ohere a gwa ụmụnna anyị okwu dịka anyị na-achọ ịchịkọta obere ọnọdụ a ka okwu mgbamume a bụrụ okwu ya-enye ha ike ikweta ndị ha bụ nakwa ebe ha si Ndewo. ee dịka m gwara gị mbụ na i- a- ibu igbo dị alọ igbo aghara ebue gị mmiri ebue gị nkụ arakpọ gị mmiri mana anyị na-ekpelebe ekpele ekpele anyị na-ekpelebe bụ na ndị mmadụ ataga afụ maka igbo dịka nna anyị Azikiwe be Ojukwu be ọtụtụ ndị dị iche nwatakịrị a na-akpọ Nnamdi Kanu nọ na nga maka igbo igbo jụọnụ onwe unu ese ihe na-eme unu ọ dị unu n'ime ma ọ bịara abịa ee ekpele m na-ekpele igbo bụ na ọ bụ anyị ka ịkọ mere anụ a na-akpọ agwọ agwọ dị ise bata n'ime ụlọ ndị nwe ụlọ akwapụ ma ovu agwọ bata n'ime ụlọ egbuo ya tụpụ ya m wee sị igbo ihe ụnụ na-achọ n'ụzọ dị n'ụlọ igbo natanụ n'ụlọ ụnụ ajụna onwe ụnụ ihe jọkachalụ ihe mmadụ na-eme bụ na ijulidere wee jụkwuo onwe gị ma o nwerọ ihe okike chukwu kele ka igbo ị ga-eji ma na o nwerọ ihe okike chukwu kele ka igbo bụ na ị bụrụ onye igbo mmadụ wee na-akụzili gị asụsụ ya wee na-akụzili gị ihe na tupu ị na-agalu na steji ahụ ọ na-akụzili gị ọ bụ na ị gavegala onye ahụ na-akụzili gị ọ karọ enwe ihe dị n'ụwa akụziri onye igbo ọ bụ na ọ mara ya karịa onye kụziri ya igbo natanụ n'ụlọ na ihe unu na-achọ na mba dị n'ụlọ nke kpatara na i luo n'obodo a na-akpọ ekiti today ị vụ ebe a na-akpọ ijebu igbo ị vụ obi igbo ekiti steeti yes ha maara na ha bụ ndị igbo ya kpatara na onye nwoke a na-akpọ Fayose

na mmadụ na ibe ya bụ nwanne mana ihe dị iche bụ na ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ orinne mm. ikete na nna gị bụ fama mm. ma gị bụ medikal dọkịta mm. e nwere ebe anyị ka eje na-eje mitin ndị medikal dọkịta nna gị bụ fama sị gị bịa ọ bụ mitin ndị medikal dọkịta ka ị ga-eje ya bụ ihe ndị anyị fụrụ so anyị ma mana e, o sie ike ọsọ sie ike nwaanyị arapụ ala ya aka

ya na-ekwu okwu na-agbasalụ ihe gbasalụ njikọta igbo alo enwe ike tụbanụ ihe enwe ike imebenụ ma ọ bụ okwu enwe ike ịgwa ụmụ igbo ka ha jikọtaba onwe ha ọnụ malụ na igbo bụ ofu karịsịa ndị natanụ ụlọ maka na ndị be anyị sị nọkwa na akụ ruo ụlọ amara onye kpara ya mana ya na-ekwuru okwu bụ ka ka enwee otu obi ka enwee udo then ekwuwe okwu ịnata dozie ana igbo enwe ka isi aka enyere anyị na okwu ya gwa ụmụ igbo ele agwa anyị nke izizi bụ na achọrọ m ka m yọọ ndị Igbo onye bụ onye Igbo aka ya dị na nji Nnamdi Kanu ma na i lere onwe gị mmekwu ya dị ọzọ onye ọbụla bụ onye Igbo aka ya dị n'ile Nnamdi Kanu malị na i mere onwe gị oru ana m ayọ igbo ihe gbasara ụmụ igbo natanụ n'ụlọ raa na akụ na ụba na chukwu ejigoli gọzie unu ọsọgodi enye ebe ọbụla ị nọ bụrụ onye Igbo ego ga-adị ya ma nga elena onwe gị oru ana m ayọ ndị Igbo ka ha lota ụmụnne anyị ndị e lelụ n'oru na 1879 jụrụ na aba ama bụ oru na nna ba ada abụ oru na mba wee jiri maka ya wee wụbaba na mmiri na-eti na orumiri ọmambala bu bịa orumiri ọmambala na-ebugharị ọ bụ na o nwere nna ọzọ unu nwere karịrị nweta ya na anyị kwetara na anyị niile ga-anọkọ ọnụ. anyị bụrụ na ọ bụ eri bụ nna ndị igbo ma ọ bụ na o nwere nna nke ị nwere ga-atụkwasị eri anyị kwetara ka anyị mata na onye ajụrụ ada ajụ onwe ya ụmụ igbo mba jụọ unu natanụ n'ụlọ na ihe unu na-achọ n'ezi dị n'ụlọ ebe ọ bụla ị nọ bụrụ onye Igbo ị nọ n'isi nke okwu nke gọọmenti ị nọ n'isi nke okpukpe kụziwere ụmụ gị maka Igbo ndị ihe oyibo zuru na oyibo sị there is no place like home east and west home is the best onye igbo naa n'ụlọ naa n'ụlọ na ihe ahụ ị na-achọ n'ezi dị na be nna gị. chukwu okike abịama nyere ndị igbo ngozi niile pụrụ iche karịcha mba ndị ọzọ o nwere ihe ahụ ị na-achọ na mba ọzọ na-adịrọ na igbo nwee si ebe ọbụla unu nọ na dị tọb ịnọ gbawa na-alọ nata ụlọ ndị Igbo na ọ bụ ya bụ ekpere anyị biko eji m chukwu okike abịama abịa ụlọ ndị tiri mkpu a na mbụ eruwo nne ma mụ na-ekwu na ọ bụ taa ka ọ ga-emezu na Igbo ga-amala onwe ya igbo mara nna ha nna ha mara ha. enwe udo na n'igbo enwe udo na mba ụwa Mm, n'ukpo m nọ n'elu ya bụ his majesty eze dr chukwuemeka eri eze ndị igbo eze ọra nke ọgụ na iri na anọ eze aka ji ọfọ igbo the present occupant on eri throne